omvera pano pa fi taatillahi tahlul haya mmwezi umenewu umene tikuuyamba umene ndi mwezi wa ramadan tizikhala tikukupatsirani programu ija ya kupambana kwa mwezi umenewu wa ramadan mwezi umenewu suli ngati miyezi ina yonse masiku a mwezi umenewu sali ngati masiku a miyezi ina yonse mawiki a mwezi umenewu safanana ndi mawiki a miyezi ina yonse kotero kuti ino ndi ntchito ya msilamu wina aliyense kuonetsetsa kunena kuti ino mwezi umenewu iyeyo akupanga zinthu zimene zikumusangalatsa mulungu subhanahu wataala kubwerera kwa mulungu subhanahu wataala mwezi wopanga tauba sitikutanthauza kunena kuti mmiyezi ina munthu sapanga tauba Naam, chifukwa kuli anthu ena amakangadza kunena kuti oh, inu tsopano wafika mwezi wa Ramadhani ndiye mukulimbikira kusonyeza kuti mumapembedza mwa- mwezi wa Ramadhani, kumeneko ndiye kumva kolakwika chipembedzo kumeneko ndiye kumva kolakwika chi- muchipembedzo mwina nkutheka kuti ena ake sanapange nikaa kumene sanapange nikah pa zifukwa zimene mulungu subhanahu wataala akuzidziwa bwino ndiye mwezi umene uwafika akukufunsani kuti "Oh, nimafuna ndipange nikah ramadhani ikubwera musawanyoze musawatukane musawalimbitsire kwambiri o mumapembeza ramadhani o inu mulungu wanu ndi ramadhani nthawi yonseyi munali kuti la mwezi wa ramadhani umawakumbutsa anthu ukulu wa allah nam mwezi wa ramadhani supembedzedwa koma anthu mwezi umenewu umawakumbutsa kuti ndili ndi mbuye wanga ndili ndi namalenga mulungu amene akandiwerengere zintchito ndibwerere kwa mulungu subhanahu wa taala tikuyankhula choncho pano pa fi taatillahi tahlul haya ndiye ndi mwezi umene msilamu akufunika kuchulukisa zabwino kupereka maswadaka kupereka zakati kuyendera anthu odwala kuyendera anthu ovutika kuyendera anthu okalamba kuyendera anthu amene ali kundende amene ndi kuthekera kotulutsa kanthu kuthandiza anthu osauka apange zimenezo mwezi uno wa ramadhani chifukwa madalitso mmenemu amachuluka ukapanga kabwino kena kalikonse zabwino zake sungathe kuwerengera palibe amene angabwere nkukuwuza kuti zimene mwapanga zija ah, ndiye kuti malipiro ake ali mwakuti mwakuti no mwezi umene u kena kalikonse mulungu subhanahu wataala ngati ndi kasunna amakulipira ngati wapanga faradhi e, faradhi imene ungapange ndiye mulungu subhanahu wataala malipiro ake amatayimutsa kwambiri tili mbuku limeneli la ad-durusu ramadhaniya limene lidalembedwa ndi asayid muhammad bn abdillahi bn aliyi al aidurus mulungu subhanahu wataala asangalali nawo mulungu subhanahu wataala ndi ntchito yawo yabwino ndipo pa page number 7 iwo amafotokoza zokhuzana ndi wujubu saumi fi ramadhan naam ananena kuti nchoyambirira ramadhan wa hukumu siyam tikamati ramadhan ndi chiyani komanso hukum kapena kuti no judgment lamulo lokhuzana ndi kusala ndi chiyani wujubu sawmi fi ramadhan kukakamizika kusala kudya mmwezi wa ramadhan choyambirira akufuna kutifotokozera zokhudzana ndi hikma ya mulungu subhanahu wa taala iwo akunena kuti no lamma kana fatmu nufusi an maalufatiha e, chifukwa chonena kuti no kuusiyisa mtima kapena kuisiyisa mitima e, ku zinthu zimene mitimayo idazolowera wa an shahawatiha komanso kuchokera ku zilakolako za mitimayo min ashaqi lumuri wa asabiha chifukwa chonena kuti zimenezo ndi zinthu zovuta kwambiri munthu wina kuti chinthu wazolowera akuchichita daily wachizolowera kuti umusiyitse kamodzi ndi kamodzi chifukwa chonena kuti zimenezo ndi zovuta kwambiri ah, taakhara fardhu siyami ndi saumu kapena chikakamizo chosala kudya mchisilamu mulungu subhanahu wataala adachi- adachichedwetsa mukhoza kuona kuti ino mulungu subhanahu wataala anatilamulira zokhudzana ndi swala anthu anayamba kuswali sanatilamule allah kuti tizisala kudya pompopompo mulungu subhanahu wataala adachedwetsa zimenezozo

mitima ya masahaba mitima ya otsatira mtumiki muhammadin saa salam ikhazikike kaye pa tauhidi pozindikira kuti allah ndi mmodzi mulungu ndi mmodzi mukawachulukitsira nthawi imodzi zimapangisa kuti anthu aope zimene zija ndiye amathawa mukhoza kuona pamenepo kuti hikma ya mulungu subhanahu wataala wachedwetsa swaumu Allah wa, mpaka na masahaba asamuka kupita ku uh, Madinatul Munawwara cholinga chonena kuti imani ikhazikike mmitima masahaba ndithudi atsimikize kuti opembezedwa ndi mulungu mmodzi yekha alibe mwana alibe mayi mulungu ndi mmodzi yekha kunena kuti mulungu ali ndi mwana ndi mnyozo wakumunyoza mulungu subhanahu wa taala iyayi ali naye chifukwa chonena kuti no anabadwa opanda, uh, opanda bambo nanga adamu bambo ake ndi ndani amayi ake ndi ndani zikanakhala kuti chipembedzo muzigwiritsa ntchito nzeru ndiye kuti adamu anali woyenera kutchedwa dzina limenero osati yesu chifukwa adamu alibe amayi adamu alibe abambo adamu adalengedwa straight ndi mulungu subhanahu wa taala ndiye mulungu alibe mwana komanso mulungu alibe amayi naam masahaba pambuyo kuti adziwa zimenezo akuti no litatawattana nufusu ala tauhidi wassalati cholinga chonena kuti no mitima ya masahaba ikhazikike eh, pa tauhidi pakumudziwa mulungu mmodzi yekha wassalati komanso eh, mitima ya so- ma- masahaba izolowere kuswali kuswali kasanu pa tsiku swala zimene lero lino anthu ambiri akupangira ulesi

ndi angati lero lino amene kucha kwa salat uh, kwa, kwa, kwa, kwa lero lino sadaswali fajr adzuka asali mchipembedzo ndi angati amene lero lino yani uh, uh, ikafika zuhuri amatanganikwa ndi za dziko lapansi kusiya kumpembeza mulungu subhanahu wa taala ndi angati amene nthawi ya asiri amakhala mabizi osampembeza mulungu subhanahu wa taala ndi angati amene nthawi ya magharibi amakhala bizi osampembeza allah ndi angati amene nthawi ya isha saswali mwina ena mku- maswali m'manyumba soswali pa jamaa koma mukapeza kuti timagulu timeneto ndi timene tili mma- mma facebook ndi timene tili mma whatsapp ndi kumalongolola pamenepo inu ashiriki inu abida inu opanga zakuti zakuti mukuweruza anthu ena kumachita kuti inuyo muli ndi litsiro chifukwa chiyani anthu ali ndi mbuye wawo mulungu subhanahu wataala akawaweruza si ntchito yanu inu kumuweruza munthu si ntchito yanu inu ku- ku- kugamula kuti uyu wakumoto uyu wakuja- wakujanna janna ndi jahannama zili mmalamulo a mulungu subhanahu wataala akawayika mmene mwamene mulungu subhanahu wataala wawafuna naam ndiye tikunena kuti kuchokera mu hikma uh, ya mulungu subhanahu wa taala akuti taakhara fardhu siyami kukakamidzi kakamizo chakusala kudya mulungu subhanahu wa taala adachichedwetsa ila wasatil islam mpaka na mkatikati mwa chipembedzo cha chisilamu baada alhijra pambuyo kuti masahaba asamuka kuchoka ku Makka kupita ku Madina ndipo pamene adawudzira kuti tsopano muyambe kusala kudya tsopano takakamiza kwa inu kuti muzisala kudya zimenezo adachedwetsa chifukwa chani litatawatana nufusu kuti mitima yawoyo ikhazikike ala tauhidi pakumudzindikira mulungu mmodzi yekha waswalati komanso mitima yawoyo ikhazikike pakumpembeza allah kuyimisa swala 5 pa tsiku zimene lero lino asilamu asiya ndi kumalongolozana m'mafacebook ndi m'mawhatsapp ndi ma whatsapp magulu amene ntchito yake ndi kupanga ma debate kunyoza asilamu mwa mtundu wina uli wonsewo sizoyenera kutenga gawo zimenezo msilamu mmene msilamu wina aliyense akufunika kumatuluka nkumachoka wa ilfi awamiri lqurani komanso uh, mulungu subhanahu wataala adachedwetsa saumu kuti mpaka na masahaba eh, mitima yawoyo izolowere mitima yawoyo idzindikire itsimikize ikwaniritse malamulo amene allah wayika mu qurani akuti nde fanuqilati ilaihi bitadrij ndiye mukamayang'ana malamulo a sharia amene amabweretsedwa mchipembedzo amabweretsedwa pang'ono pang'ono sikuti mulungu subhanahu wataala anangotenga ndi kukhutula nthawi imodzi zikanakhala kuti allahu subhanahu wataala adatero zikadakhala zovuta kwambiri pamenepo tikuphunzira kunena kuti inuyo lero lino pamene muzikapanga dawa pamene mudzituluka mwina kupita ku mudzi umene anthu sakuziwa swala sakuziwa swaumu sakuziwa haji sakuziwa umra sakuziwa kena kalikonse kadini musawalimbitsire pang'ono pang'ono ayitaneni choyambirira adziwe kalima amudziwe mulungu subhanahu wa taala Amudzi- adziwe kunena kuti wopembezedwa ndi mmodzi basi alibe mwana alibe mkazi alibe alamu alibe achimwene mulungu subhanahu wa taala ndi wayekha

akakwanisa kukhuzana ndi swala allah walamula kuti tizipereka zaka akakwanisa zokhuzana ndi zaka allah watilamula tizisala kudya mmwezi wa ramadhani akakwanisa zimenezo allah watilamula tizipita ku haji pang'ono pang'ono ndi mmene mulungu subhanahu wataala ankatiphunzitsira mmene momo ndiye lero lino mwina kupeza kuti wina wake akufuna kulowa chipembedzo kungomubweresera sharia yonse pamutu ku munthu amaona kupweteka zimenezo munthu amaziona kulimba zimenezo munthu amaziona zovuta zimenezo ndiye mmalo mokhazikika mchisilamu akumathawa anthu chifukwa choona kuti amene akutenga uthenga kukawapasa anthu amene sankadziwa chipembedzoyi si woyenera kuutenga uthenga uja